igbo bụ igbo ekele m unu aka m bụkwa nwanne unu nwoke NDS Opinion TV ndị igbo na-atụ ilu ha sị na onye nzuzu onye iberibe amaghị mgbe ekere nkụ ụkwa ndị a niile hụrụ onye ụkọchukwu a kpọchiri aha this reverend father ndị ị hụrụ ọ kpọchiri aha ọ ha bụ ala adị mma dị n'ala igbo ọ bụkwa ha akwa ndị iberibe ndị nzuzu dị n'ala igbo na-amaghị mgbe ekere nkụ ụkwa unu ahụlanụ ka e si wee gbuo onye ibi mma hụkwa ka o si wee zee ya na ọ bụ ụmụnne anyị bụ ndị rere nwanne anyị nwoke Peter Obi na Tinubu succeediri ịrig election a against Peter Obi bụ ụmụnne anyị ihe si n'afọ Igbo ihe si n'ala Igbo na ọ bụ ha nwa ka aka ha niile dị na ya ọ baghị uru ikwu ọtụtụ okwu unu ga-anụ ihe nile otu nwa amadi a si wee taa ụkwa wee ji eze n'ihi na oge agala mgbe a na-asọzi nze anya ugbu a ugbu a ụzọ oge a na-asị na a na-ekpu nkata n'ihu gwa eze okwu ugbu a a na-agwazi eze okwu n'ihu ya baradam badam na-eleghị anya n'azụ n'ihi na a sọkata nze anya e kpuru nkata n'ihu gwa ya okwu mana ka ugbu a a na-agwazi ya n'ihu na ihu ka ọ na-ahụ onye na-agwa ya okwu onye ụkọchukwu atala ụkwa wee ji eze anyị amarakwa ndị wu ndị ọ bụ ndị a bụ ọ ha bụ ndị amusu amusu dị n'ala igbo today the witches and wizards n'ala igbo bụ ndị ị hụrụ a kpọchiri aha ka m tikwe ndị ọzọ ma Rochas Okorocha Hope Uzodimma ha Arthur Eze ha Soludo ha Dave Umahi ha Okezie Ikpeazu Orji Uzor Kalu ọ bụ ha bụ amụsu dị n'ala igbo ala adị mma n'ala igbo taa na ọ bụ ha nwa na ala igbo na-agbaghara aghara taa na ọ bụ ndị a amakwa m na chineke nna agha ịkpọ ha ọkụ nga ha wee bụrụ ihe tiga anyị na gbagharịa n'ụbọchị taa bụ ha ndị furu tụta sị kama ala igbo ga-adị na maka ha ka ọ gbaghara ọ ga-agbakwa ha aghara n'isi enwere ha ụgbọelu nwee ụgbọala nwee ihe niile nke ha eji ebi mana ọnwụ ihere ga-abụcha oke ha n'otu n'otu ihere ga-eme ha ka ha wee bụrụ ndị bụ ndị na-eji ala igbo azụ mgbere ahịa atụ mgbere ahịa ndị ego na-adịghị eju afọ ihere ga-abụ oke ha n'oge ikpete maazụ nna anyị ukwu ị gbalịala gị onwe gị mepere ọnụ ikwu kewa eziokwu udo dịrị gị otite mmanụ nke chineke ya ka dịkwa n'isi gị ị ga-aka nka rie ihe akụ niile nke ị kpara na ndụ gị udo dịrị gị nna anyị ukwu ụmụnne m gerenụ ya wụ olu onye ụkọchukwu a udo dịrị unu aka m bụkwa

ha wụwa ha ncha niile n'ala Peter Obi baa na LP onye Igbo a na-atụzi anya ka ndị Igbo niile sokọrịa na ọ ihe ka anyị na-azọvu Chukwu were nye anyị gịnị mee onye ọ na-ekuni ọgụ ndị niile ekwensu ji arụ ọrụ n'ala Igbo kuni ọgụ ndị niile bụ useful idiot kuni ọgụ Ekweremadu kunie o tegwo na ọ na-eje sineti na-agbara ndị Fulani odibo o jechi o jebekwa o nwena aka ọrụzi ọ bụ sineti ka ọ na-arụ ya eso Wike nke Rivers bịa ebe a gụkọrọ ndị igbo niile n'aka ya ka o bidowo ka ọ dị sị na Peter apụta ma ncha ma esele n'ogo ọ gaa golu gọvanọ Ikpeazụ golu gọvanọ gburugburu na m, Ifeanyị Ugwuanyị n'Enugwu wee sị ka a tụwara ya vootu ya ghọrọ prezident na onye isi- na onye igbo ekwesịghị ịchị chineke sị e mechagwo ihe a nọ na ọgba aghara e wee tụcha vootu a i nee anya ị hụ na ọ nọ n'ọgba aghara ruo taa aka Chukwu dị n'ife na-eme nene gọvanọ Soludo ka anyị tụrụ vootu anyị ama na nke anwa bụ ndị awụsa mụrụ ya gịnị were mee ọsọ ọnụ sị Peter na Peter ama win election gọvanọ Anambra steeti na Peter Obi ama win election Atiku bịa ebe a ọ sị Atiku na ọ sọ presidential candidate nabọ ka e nwere Tinubu na nyanwa na Peter esoho o jekwa ka ọ na-flag road na Ebenebe gwa ha na Peter ama win election gọvanọ anyị and ihe ọ na-akọwa ka anyị tụsịrị ya vootu soludo na ndị ha- kọmishọn ya na-akọ na ọ buhari mere ha ji win election na ọ bụhọ anyị tụrụ ha vootu na ọ buhari mere ha ji win election gọvanọ Anambra steeti na Maachị anyị ya-atụ vootu banyere ndị haus onye ọbụla nọ na APGA ọ sị ya ya vuru ọkụkụ n'isi ma ọ bụ n'akụkụ ọ sị ya ya kwọrọ ọkụkụ n'azụ emekatakwana tụwara onye APGA vootu ị hụgwo na ndị a kpọrọ anyị asị and onye ọbụla ị hụrụ foto Soludo na post ya atụkwanara ya vootu i mee ya ma na ị kpọrọ onwe gị asị